So anseo anocht bhí Big Maggie ar siúl, an leagan Gaeilge a scríobh John B Keane agus a d'aistrigh Bridie Ní Churraoin agus a bhí faoi stiúir ag Eoghan Ó Riada. Tá an t-ádh ortsa, tá costaisí go leor le cur san áit. £60 is ea do lá. Bhuel, buiséad. Buiséad ceart go leor, más. Is dóichí bliain go an am seo, go raibh mo mháthair féin ag breathú ar an dráma i Seanscoil Sailearna in Indreabhán agus nuair a bhí an dráma críochnaithe is cuimhneach liom go maith gur chas sí thimpeall agus dúirt sí liom, Caithfidh sibh an dráma seo a thabhairt go Lios Tuathail. Agus nuair a tháinig mé ar ais go Lios Tuathail, dúirt mé leis an Stiúrthóir Ealaíne atá ansin, Máire Logue, dúirt mé léi gur smaoineamh maith a bheadh ann an dráma a thabhairt anseo agus d'aontaigh sí liom. So tá muid ag obair air ó shoin. Ní raibh sé éasca, tá grúpa mór acu ann agus bheartaigh muid gur Seachtain na Gaeilge an t-am ab fhearr a bheadh ann a thabhairt anseo. Táim ag léiriú drámaí anois le Aisteoirí Chois Fharraige le nach mór 30 bliain, cheapfainn, agus an ceann seo Bridie Ní Churraoin a roghnaigh é mar bhí suim aici ann i gcónaí agus d'aistrigh sí é. Nó théis go raibh sé aistrithe cheana féin go Gaeilge, dhein Bridie a cuid féin dhe agus d'úsáid sí Gaeilge na Trá Bháin i ndáiríre agus feileann sé dhó. Mór an onóir é a bheith sa bhaile seo, baile an údair. féin, dar ndóigh, leis an aistear agus ní hamháin san ach go raibh sé curtha ar siúl ag aisteoirí áitiúla ansan le seachtain anuas, chomh maith so bhíomar suas ina choinne. Is mise iníon le John B, an t-aonú iníon amháin atá aige, agus tá bród agus mórtas orm bheith anseo don taispeántas lán-Ghaeilge seo. Bhí suim mhór mhillteanach ag m'athair sa Ghaeilge agus bheadh áthas an domhain air go mbeadh taispeántas lán-Ghaeilge anseo. Tá traidisiún láidir sa Ghaeilge i gCiarraí Thuaidh, tá Gaeilge líofa ag mórán daoine anseo so is maith an rud, is iontach an rud é. Tá an lus túisce seo. Cé faoi anocht? Mise an Cathaoirleach ar an Amharclann seo, Naomh Eoin, agus táimid an-bhródúil as an áit seo mar is amharclann breá, deas agus tá sé suite i lár Lios Tuathail. Chonaic mé rudaí a dhein Byrne nach dhein mise ach is éasca an páirt Byrne mar tá sé mar amadán, an dtuigeann tú, agus bíonn líne, grinn aige i gcónaí. Ceithre scór bliain ó shin do bhunaíodh m'athair Cumann Drámaíochta Lios Tuathail agus an mission statement a bhí aige ná Mairfidh an stáitse go deo agus buíochas le Dia mairfidh sé go deo i Lios Tuathail nó i gConamara. Bhí slua an-mhaith anseo ó Iarthar Luimnigh agus ó thuaisceart Chiarraí go dtí Naomh Eoin anocht. Agus tá, mar a déarfadh Bryan MacMahon, go ndéana Dia grásta air, rud éigin déanta, something done. Tá sé thar a bheith speisialta muintir Chonamara linn anseo anocht, go pearsanta chomh maith féin is dóigh ach freisin tháinig, tháinig go leor daoine eile as Conamara atá ag cónaí sa gceantar isteach anseo anocht agus bhí sé thar barr, dháiríre. Bhí seachtain iomlán again den dráma le Aisteoirí Lios Tuathail as Béarla. agus bhí na sluaite anseo le seachtain anuas ach anocht cuireadh barr smaise air ar fad.